Measaim go bhfuil an-chuid cosúlachtaí idir eachtraí an leabhair agus saol Uí Eithir féin, go háirithe toisc gur fhreastail Ó hEithir ar an ollscoil i nGaillimh thart ar an tréimhse atá faoi chaibidil sa leabhar, agus cosúil le Máirtín Ó Méalóid sa leabhar, níor chríochnaigh Breandán a scrúduithe céime riamh, cé go ndeir na foinsí beathaisnéise go raibh suim aige i gcónaí sa léitheoireacht. agus suim aige san ábhar, ach rinne sé faillí ar an gcuid riachtanach den chúrsa agus ní raibh sé ní raibh sé ag freastal go rialta agus níor éirigh leis an chéim a bhaint amach sa deireadh. Chomh maith leis sin, ceapaim go bhfuil sé deacair ar uairibh, a aithint cá stopann an ficsean agus cá dtosaíonn an neamhfhicsean nó a scéal féin, mar, cosúil le Máirtín, bhí Breandán naoi mbliana déag nuair a fógraíodh an Phoblacht, bhí sé mar scoláire san ollscoil, is ar ndóigh is dócha go bhfuil Baile an Chaisil bunaithe ar chathair na Gaillimhe, an áit ina raibh Breandán ar ollscoil agus ina chónaí ag an am, agus ceapaim go dtugtar sin. faoi deara sna tagairtí do na duganna agus an chearnóg mhór agus an chaoi ina bhfuil baile Gaelach taobh amuigh den bhaile so níl aon dabht faoi ach go bhfuil sé bunaithe ar chathair na Gaillimhe agus glacaimid leis mar sin go bhfuil cuid de na carachtair bunaithe ar dhaoine ar casadh Breandán orthu thart ar an am sin. Tá sé suntasach go bpléann Ó hEithir téamaí ar nós an mheabhairghalair sa leabhar seo mar cuireadh i gcló é i lár na seachtóidí agus ar ndóigh tá sé suite, nó lonnaithe, ag deireadh na ndaichidí agus níor nós do scríbhneoirí ag an am sin, i nGaeilge nó i mBéarla, fadhbanna sóisialta cosúil le meabhairghalar a phlé. Agus ní raibh, bhí Breandán i gcónaí an-phragmatach, ceapaim, agus ní raibh leisce air riamh fadhbanna shóisialta a thabhairt chun solais agus is dócha gur chloígh sé i gcónaí le dualgas an iriseora an fhírinne a insint agus a chur os comhair an phobail. Faighimid an-léargas sa leabhar seo ar fhógairt na Poblachta thar deireadh seachtaine na Cásca 1949. Is dóigh liom go raibh Ó hEithir ag iarraidh an tréimhse sin i stair na hÉireann a chur os comhair mhuintir na hÉireann ach, Ar an iomlán sa leabhar, ní hé gur léargas diúltach a fhaighimid ar an bPoblacht, ach ceapaim go bhfuil sé déanamh beag is fiú den rud ar fad, agus dúirt sé in alt ar an Irish Times níos déanaí, ag deireadh na n-ochtóidí, gur cheap sé fhéin nach raibh i gceist ach ficheall focal, agus go raibh de Valera ag iarraidh, Poblacht a ghlaoch ar an tír, ach deir sé fhéin nár chuir an duine ba ghrinne riamh athrú ar bith faoi deara i staid na tíre. Ceapaim go bhfuil sé an-spéisiúil go bhfuil an-deighilt sa leabhar idir Fianna Fáil agus Fine Gael. Tá an-chuid tagairtí do lucht na Blue Shirts agus cur síos ar dhaoine ar nós fear saorstáit neamhleithscéalach agus a leithéid, fiú nuair atá rud soineanta cosúil le hainmniú an Bhóthar Nua i gceist, tugann sé tugann sé an scéal dúinn faoin aighneas a bhí idir lucht Fhianna Fáil agus lucht Fhine Gael, fiú ó thaobh ainm a phiocadh don Bhóthar Nua. So, sin mar a bhí cúrsaí ag deireadh na ndaichidí, mar a fheiceanns muid sa leabhar, ach ceapaim, sna seachtóidí agus go háirithe ina dhiaidh sin agus é ag scríobh don Irish Times, gur bhraith Ó hEithir go raibh pobal na hÉireann ag bogadh ar aghaidh ó pholaitíocht an chogaidh chathartha agus b'fhéidir sna seachtóidí, mar gheall ar a raibh ag titim amach sa Tuaisceart, go raibh aird mhuintir na hÉireann dírithe ar na trioblóidí sin agus gan a bheith chomh buartha is a bhíodh siad faoi na difríochtaí idir an dá phríomhpháirtí. Mar a dúirt Ó hEithir féin níos déanaí in alt dá chuid, ní raibh de dhifríocht ar bith idir an dá pháirtí ag deireadh na n-ochtóidí ach amháin an stair. Ceapaim go bhfuil teanga an leabhair seo sothuigthe go leor agus is dócha gur b'in an fáth go ndeachaigh sé i bhfeidhm chomh mór sin ar mhuintir na hÉireann. nuair a tháinig sé amach. Éiríonn le Breandán gnáthchaint an Ghaeilgeora a chur os ár gcomhair, tá an-chuid frásaí ann nach gcloisfeá taobh amuigh de Ghaeltacht Chonamara, agus taobh istigh de sin, is nós leis eascainí a chur isteach agus caint gháirsiúil agus a leithéid, agus ní raibh aon leisce air riamh cloí le le gnáthchaint na bhfear, so rudaí ar nós cur síos ar chailíní agus em an chaoi ina dtugann Billy na coiscíní do do Mháirtín chun ionas go mbeidh sé in ann luí le lena leannán, ceapaim gur go go ndeachaigh na rudaí sin i bhfeidhm ar ar phobal na Gaeilge agus ar phobal na hÉireann trí chéile mar arís ní raibh sé de nós ag scríbhneoirí, i mBéarla nó i nGaeilge, téamaí mar sin a phlé sa litríocht ag an am. Ó thaobh théama na gáirsiúlachta de, bhí Ó hEithir i gcónaí an-phragmatach ina dhearcadh agus chuir sé isteach go mór air sna hochtóidí go raibh cosc ar an iris Shasanach Private Eye mar gheall ar, mar a dúirt sé féin, earraí rubair, fógraí a bheith ann d'earraí rubair nár fheil do shaoránaigh na tíre seo. So cé go raibh an chinsireacht oifigiúil fós i bhfeidhm ag deireadh na n-ochtóidí, bhí Ó hEithir féin an-sásta cúrsaí frithghiniúna a phlé i lár na seachtóidí agus ar ndóigh tá an leabhar bunaithe, tá an leabhar lonnaithe i dtréimhse níos luaithe ná sin fiú. So. Ceapaim go bhfuil cur síos nua-aoiseach, cur síos réalaíoch, á chur os ár gcomhair. Tá an teanga gháirsiúil sa leabhar seo suntasach go leor agus níl cur síos níos fearr air ná an chaoi ina dtugann Bilín a choiscíní, leath dá choiscíní, do Mháirtín ar Aoine an Chéasta. Agus ar ndóigh bhí frithghiniúnaí mídhleathach in Éirinn. san am sin, ag, um, i 1949 agus fiú nuair a cuireadh an leabhar amach i lár na seachtóidí. Ach deir Bilín go bhfuair sé iad ó Fhear na nGeataí, eh, an oíche roimhe sin agus go bhfuair sé fhéin iad ó chriú an bháid a tháinig isteach ó Learpholl. So míníonn sé an scéal dúinn faoi, cé chomh coimeádach is a bhí sochaí na hÉireann ag an am. Ach ar ndóigh, déanann Ó hEithir cur síos ar seo le caint gháirsiúil na bhfear agus nuair a thugann Bilín na coiscíní do Mháirtín molann sé dó an beart a dhéanamh i gcuimhne air féin agus feictear an chaint gháirsiúil sin i rith an leabhair ar fad, sa chur síos ar mhná ach go háirithe agus ar na. mianta atá ag Máirtín i gcónaí, fiú ag deireadh an leabhair nuair a éiríonn sé leis luí le Stella, deir sé nár bhraith sé ciontach ina dhiaidh, cé gur tógadh é san le creideamh Caitliceach agus gur cheart dó bheith ciontach as ucht an pheaca sin. Deir sé gur chuma leis. Agus ar ndóigh, deireadh seachtaine na Cásca a bhí i gceist so b'fhéidir go raibh sé sin níos measa ó thaobh cúrsaí ama de. Ach is dócha go raibh Ó hEithir i gcónaí neamheaglach maidir le cúrsaí mar seo a phlé agus a chur os comhair an phobail. Is léir sa leabhar nach n-éiríonn le Máirtín socrú síos i mBaile an Chaisil agus tabhairt faoina gcuid staidéir go fonnmhar, cé go raibh suim aige nuair a thosaigh sé, is dócha. Agus goilleann cúrsaí an bhaile go mór air agus, ar ndóigh, tinneas a athar. Ach chomh maith leis sin, ó thaobh staidéar ar intinn an charachtair de, ceapaim go raibh, b'fhéidir, cuid de na tréithe sin ag Ó hEithir féin chomh maith, bhí sé de nós aige an tír a thaisteal mar chuid. den obair. An chéad phost a bhí aige ná mar thimire leabhar agus ar ndóigh bhí sé ag taisteal na tíre seo ina dhiaidh sin. Ba mhinic dó dul amach ag tuairisceoireacht sa Tuaisceart nó timpeall na tíre agus fiú go raibh sé go minic ag tabhairt cuairteanna ar thíortha eile thar lear. Chuir sé faoi sa Ghearmáin lena chlann ar feadh píosa agus ina dhiaidh sin i bPáras lena bhean. So ar an iomlán ceapaim go bhfuil cuid de na tréithe a roinneann le Martin sa leabhar le feiceáil i bpearsantacht Uí Eithir féin chomh maith. Rinne Ó hEithir féin tagairt do ráiteas cáiliúil leis an údar H.L. Mencken a dúirt go mbíonn údar ar bith i gcónaí continuously and inescapably in the presence of himself, Agus cé gur ag caint ar uaigneas an scríbhneora a bhí Mencken, ceapaim go dtugann sé sin léargas dúinn ar intinn an scríbhneora chomh maith, agus an chaoi nach raibh, an chaoi nach bhfuil údar ar bith in ann éalú óna thaithí féin agus óna eispéireas féin ar an saol. Agus ceapaim, mar sin, go bhfuil blaiseadh de shaol Bhreandáin féin le feiceáil sa leabhar seo.